anọ m na eh, ka afa village a papa Ọba Ofemmili Ọba Ọba Ofemmili Awka North local government mhm, ka m nọ right now ị ma o nwere eh, video anyị fụrụ na-etrend online gbasara one of our brother bụ onye igbo ndị ndị Fulani herdsmen dịka anyị si fụ na social media ji mma were gbuo the young boy anyị fụkwara nwatakịrị nwaanyị kwụ n'akụkụ ya na-ekwu okwu so nwatakịrị nwaanyị anyị fụ na-ekwu okwu bụ ọ daddy ya bụ ife a that lady anyị fụ na-ekwu okwu nee papa ya ebe a according to what happened na ọ dụ two girls not only that girl mana ha nọ n'ụlọ ọgwụ but i will still even go that place so before i continue say what i want to say ka anyị nụ from his father before anything so sir biko can you tell us what really happened. Uh, on on friday Friday, yes. yes. Uh, that my daughter, na nwanne ya nwaanyị bịa iwelucha nni ha ga-eri maka o nwere onye ọ na-aserve enwe ebe ọ na-amụ ọrụ ọ na-aserve mmadụ ya na ya ọyị ya nwaanyị eh, ha naabọ na-alụ ebe ahụ so ha wee bịa ka ha welu nni ya ka ha wechara nni wee going back ka ha na-echighazi azụ wee sibazi ụzọ si eh, ebe n'ebe old eh, eh, post office road going to Ezu bridge to Mgbakwụ that Purity road ha lutezi ebe a on the bridge ndị Fulani kwụsị ya akwụsịba with that bụ ọkada pawa n'evie yes ndị ọna with ọkada pa ha sị ha ha kwụsị onye ọkada sị na ọkwa ndị a dị ya na ọkwa ndị ndị ntọrọ dị ihe a so a kwụsị ya command ya ha lituo e jide that ụmụaka naabọ ahụ ụmụ nwaanyị naabọ ụmụ obere ụmụ agbọghọbịa naabọ ahụ wee sị onye ọkada ya jee gota ha siga maka ha ji onye ahụ ebe ahụ onye ọkada ejebe igota asị onye ọkada asị ya gbaba ọsọ kịta nwatakịrị agba ọsọ kịta ajụọ ya ajụ ụmụaka na ya jee gote siga ahụ ka ya chigata o wee jee gota siga ahụ gota ha siga Benson gota ha igbo na anwụrụ na ọtaba snuff ha na-akpọ n'imi gotacha ya wee buzie fa naatọ wee jebe mana onye machine asị ọ bụrụ na ya gbaa ọsọ dịka ihe ọ na-agwa ụmụaka ahụ oge ha nọzi ebe e ji fa na asị mgbe a nya jelu igota ọtaba anwa na siga na ihe ndị ọzọ ka ya gbaa ọsọ ajụọ ya ajụ ụmụaka naabọ anwa nya mere ya ji wee chigata azụ ajụọ ya ajụ ụmụaka na ya ya wee chigata azụ gbaa ha jebe ebe ahụ wee luozi next day madam ha wee chee ya ka ha nata etu ha si kwu ọ bụrụ na ha anatahọ o wee kpọba na phone phone line agaghị aga o wee welu machine ọzọ wee bịaba then ọ bịazi mụnwa na-anatazi ebe m je n'ugbo natazi afụ ha ajụọ njụ ha ka ezi nwekwa nwekwara ọ sị m na ọ dị mma ndị be na-ericha ọ sị m bịa nso m bịa nso ọ sị m na-ekwu ihe mee m na-ekwu ihe mee na ha kpọọ na lain lain aga aga ya wee sị ka ha were ụkwụ gaba mụ na ihe ụmụaka kpọrọ na fon na-agwa ya sị na ndị fulani jide ha ka ha na-anata mgba ha n'atọ na a kpọ ha nọ ya n'ime ọhịa na a sị ha weta 10 milion naira na ọhịa ya ga-eweta nne na nna ha ga-eweta ha sị papa ha enweghịkwa ego e tibe ya ihe sị ya shut up so

chọgide ọ bụ na anyị nweta ha n'ụtụtụ ka ha bịaziri ka ha bịa buru ego okay n'ụtụtụ ka ndị Fulani ahụ bịazi ka ha bịa buru ego ego anyị si anaghị ebute okay ụnụ agwụgwọ fe na oge ga-enyefe e, ego anyị ebunye ha ego so ka ha bịazi ka ha buru ego ahụ anyị wetara onye ọkada na onye ofu sekuriti ihe ya onye mechin onye ofu sekuriti ya ọ bịazie to buru ego ahụ onye mechin ahụ wee bịa mabute ofu onye tụọ ya n'ana nya na ya nụba ọgụ onye nke ọzọ nọ sekọnd pesin onye nke ọzọ onye onye fulani a gbaa egbe gbabazi ọsọ onye sekuriti gbaba ya egbe ọ gbataha ya ọ gbafuo jide nke na-ekpanachi ya Okay, so ha jidego ofu onye Fulani ahụ. ha jidere ya ha jidere ya ha jidere ya mbọsị ahụ enwere iwe ka njọ bụ ha jidere that onye fulani ahụ onye ahụ bụ onye fulani exactly onye fulani ọ da anụ igbo ọ ga ọ da anụ igbo mm-hmm. and ọ bụrọ onye igbo mm-hmm. ok mana onye fulani ka ọ bụ ọ da anụ igbo hausa ka a sị asụ ma tinye asụba hausa ok ok sụba hausa nsogbu azụ kwekwe ihe na-ekwekwe ihe na-ekwu etu a ka a si wee wee wee nọdụzie ebe ahụ ọnụnụ

onye onye so si kpọpụta bandage na o nwere mmiri dị ọ sị na ọ dị ebe a ha na-akpọpụta ka ha na-akpọta ka a fụ na nọ ndị ka ha na-abịa onye ka na-abịa ma badi wee nyegodu ụmụaka a fonu ka ha kwuo okwu ka a ma na ha dị ndụ so ụmụaka a kwuchaa okwu kwuchaa okwu ọ bụ na ha dị ndụ so e wee sị ha okay ha kpọpụtazie nwatakịrị ahụ ebe dị etu ka ha nwa kpọpụta nwa onye nke a na-akụ ọsa mmiri ka aha onye nke ka ọ na-akụ ọsa mmiri ka a ma na ha ana ha sị mba na e bugodu ụzọ hapụ onye nke so anyị wee natabazie ha sị anyị nabazie so ihe ọzọ nụzi bụ na eh, ụmụaka m na-akpọ m na-asị m na ọ kwa mbọsị monde ka e nye ha last ọ bụ na e wetaghị ego e gbuo ha

ka ha gbabazikwa ọsọ nyekwa ndị Fulani ahụ esikwa ha n'ihu kpuchiakwa ha azụ wee tie eke tie ha ihe tie ha tie ha unu ga-adị ndụ ticha ha ticha ha timelụ ha alụ wee wee kebe ị fụ ụmụaka kịta i meelụ ha ebele then wee kpụrụzi ya wee nachiakwa ebe ahụ asị wee mgbe ahụ ọ ga-adị ka ọga ha je toilet ọga ndị Fulani ahụ before ọga ndị Fulani ahụ abịa ndị Fulani ahụ ajụọ ajụọ nke nwoke sị ya ha ya egbu ya ka ọ ka ha gbuo ụmụaka naabọ
okay ndị Fulani ahụ jụrụ that young boy o gburu sị onye agbuo ha ka ha gbuo mmadụ ndị a na ndị a ke ndị ọ dị ya ka ha gbuo na ha igbu na-ahụ mmadụ ọkwa ị ghọta the boy wee sị instead ha ya egbu ụmụaka sị gbuo ya ah! egbuo ya gbue nwa m sị gbuo ya ya eh? wee mma gbuwa ya isi gboo gbuwa ya anya etu o gbuo ọ na-asị that Fulani man oh boy oh boy oh boy asị ya get mad gbukwe ya ọzọ gbukwe ya ọzọ so nwa m ọbara ju nwa nwaanyị kwuo ụmụaka ahụ kwuo ebe ọbara ju ha ahụ ọbara ju ha ahụ ha eyizikwa akwa ha dị naked alụ na ha na-amazi papa ha na-anyụ amịrị amịrị ka ha na-anyụ papa papa papa na alụ so gbuchazie mgbe ha na-egbuzi onye a ka onye na onye isi ha jere ịnyụ nsị ji wee pụta wee babara ha mba wee babara ha mba wee sị ya ọkwa ya sị egbuna onye a ọkwa ya sị egbuna onye a nke nwa nwoke onye isi fa na-aba ya mba Na- na- na-aba ndị obere ahụ mba ndị na-aba ndị ahụ gburu that young boy mba ee ọkwa ya sị egbuna onye a ka ha ji wee gbu ya okay ha egbue na ha gbubezie wee kọmasizie ụmụaka naabọ ha jikwa handcuff n'aka ha gbara ọsọ na ha nara ha nawa. mana ndị security releasego that onye ahụ ha ji a sị na that boy amaghị how manage o ji wee chigata ebe a ha na the boy gbara ọsọ with the handcuff

onye na-achị Anambra State biko ị ga-eneba anya n'ife a ọ dịgo too much ụmụnne anyị gazi ọrụ ugbo and ụmụaka ahụ eh, nwatakịrị ahụ e gburu tata ka kpọ na phone sị na na-achọ ka e bupụta ya from mortuary ka e buna ebe be nna ya sị m onwe ya sị na o nwe o nwezi ego dị m n'aka o nwezi ego m ji o nwere ego m ji mmecha ụnụ ga-akpa account number ụnụ ụnụ ga-akpa account number ụnụ eh, biko ee eh, how many days ka ndị a nọ n'aka ndị Fulani a how many days ka ụmụ nwaanyị naabọ geenụ ntị geenụ ntị ee eh, ụmụnne m ndị Igbo geenụ ntị geenụ ntị ee eh, that young boy ị fụrụ ha gburu bụ onye ọkada ka ọ bụ two girls mana sọsọ ofu nwatakịrị nwaanyị ka ị fụ na social media o nwekwa the other girl and which is m ma-aga na hospital I will meet them one on one so ha nọgo na hospital kwa five days ụmụ nwaanyị a kịta ị fụrụ ha nọgo na hospital five days because alụ adịrọ fa n'ihe ha gabiga n'aka ndị Fulani herdsmen bịara n'ala Igbo ebe a Anambra State now okwu ego okwu maybe ego ọ ya-eji wee kpọpụta ha n'ụlọ ọgwụ ma ego treatment and everything ma ego mortuary ma onye nke ọzọ ego adịrọ and ọ ife a ka gọọmenti ga-abịanye aka mana ee eh, papa ị ga-akpọ account number gị ị ga-akpọ ya account number i bu account number gị n'isi okay pịpụta account number gị ị ga-akpọ ya n'ọnụ okay i nwere account number hmm. mana nwa gị nwaanyị ahụ kwa ji o nwere account number ee nwa gị nwaanyị ahụ n'ụlọ ọgwụ nwere account number o nwere account number so gezi account number ọrụ ezi ndị

nwa what happened and eh, mgbe o jirikwara onye awụsa ahụ onye fulani ahụ ọ confirm na onye a bụ complete onye ugwu na ọ bụrọ onye igbo na-eme this thing so biko nu our governor please you need to do something about this ndị village ha ada abazi ime ubi n'ime ọfịa akọzi nri ha na-atụzi ụjọ

in Nigeria, most especially Christians. and o nwere nwatakịrị si nata obodo oyibo ọfụụ jechaa ọka na ọcha jegotachi ihe na-anatazi pụta na junction n'ebe n'ebe gala ọba eji ebe a ka ha nọ wee jide ọ bụ na ọ wind glass ya up akụwaa glass ya kpụọ that boy that man kpọba ime ọhịa ha gburu ya egbu look at what is happening in Igbo land look at what is happening

I will go to that hospital. Because no, this family need help. The lady nọ na hospital ga-akpọ account number ya. Make una help them. Send the ego ha ga-eji were. Mana ma okay ha nara phone. O nwere account number. So ọ ga-akpọzi account number biko. O nwere ndị chọrọ inye help biko send them to their send that account number. I'm not trying to send for me. Send to them. ka ha jiri ya ma ụgwọ ụlọ ọgwụ ma ego ha ga-ejipụta ma onye nke ọzọ na mortuary but this guy this guy nke o gburu egbu this guy in fact I don't know what to say this guy is a hero no matter
this young boy o ji mma gbu kama ọ ya-egbu ụmụaka a sị gbuo ya and the guy bụ the first time ha jidere these people o zikwara guy that guy o gburu na-agba ọkada sị ya je gote ihe siga o jekwa o nwere opportunity to run away but ọ sị na ọ na ọ gbaa ọsọ kee maka ụmụ nwaanyị naabọ kedu ihe a ga-ekwu ọ return kwa back and after everything kwa o mechara gbuo this young boy so let me end this here so sorry for what happened i will go to that hospital and i will i will i will come back again ụmụnne m ndị igbo biko nụ the video dị long aba abụ ebe ị ga-anụ ife ụmụnna anyị a kwuru ihe ha gamiga n'aka ndị Fulani herdsmen jide fa na Anambra State so biko ee eh, watch the next video m ya-post na my this Facebook page a I will post this one ị chọkwa ịga na my YouTube channel ị gaa ebe ahụ ị ga-watch the full videos thank you and God bless you